Ndipo sitidatumize iweyo usanadze mtumiki wina aliyense illa nuhi ilaihi pokhapokha timamvumbulutsira iyeyo timamuuza iyeyo uthenga kuti awauze anthu kunena kuti chani annahu la ilaha illa ana kuti palibe wina wopembedzedwa muchoonadi koma ine faabuduni choncho ndipembedzeni faabuduni

ophunzira ake adawalera pa chani pa tauhid mundhu sighar kuchokera pa ubwana wawo fayaqulu liibni ammihi abdullahi bin abbas akuyankhula ndi mwana wa ankolo ake amene ali cousin wake amene ali abdullahi bin abbas kumuuza kuna kuti idha sa'alta fas'alillah, ngati ukufuna kufunsa, ngati ukufuna kupempha, umpemphe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sta'anta fasta'in billah, ndipo ukafuna kuthandizika uthandizike ndi Allah subhanahu wa ta'ala, upemphe chithandizo chako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidhi wa qala hadith hasanun sahihun.

Al-Islam buniya ala tauhid, Chisilamu chamangika pa tauhid. Tione kuti ku arkanu lislam nsanamira yoyambirira ndi tauhid, shahadatu an la ilaha illa Allah, kusonyeza kuti Chisilamu chagona pachani pa tauhid.

ndipo akuti allah subhanahu wa taala sadzalandira tsiku la qiyama min ahadin kwa wina aliyense siwa kuposa za tauhid allah subhanahu wa taala sadzalandira tsiku la qiyama kuchokera kwa wina aliyense pokhapokha adzalandira tauhid ntchito zimene zili shirk

Ndipo Tauheed imeneyi ndi imene kuffar, imene kaafir amalowera chani? Amalowera al-kuffar, imene makaafir amalowera Chisilamu. Li'annaha miftahul jannah, chifukwa laa ilaaha illa Allah ndi miftahul jannah, ndi key ya ku Jannah. Jannah siingatseguke ndi shirk, Jannah siidzatseguka ndi bid'ah, Jannah ikatseguka ndi Tauheed.

adatumiza kwa Mtumiki Uqba amene adamuuza kunena kuti iweyo ndi wochokera mwa anthu olemekezeka ngati ifewo, choncho ngati ndi ufumu umene ukufuna ukufuna kuti ukhale mtsogoleri, ife tikupanga iwe kukhala mtsogoleri wathu. Ngati ndi chuma chimene ukufuna, ifeyo tikupatsa chuma kuti ukhale iweyo wolemera kwambiri kuposa ife. Ndipo ngati ukufuna ulemerero wina uliwonsewo, ife tikupatsa, koma usiye tauhid. Koma usiye tauhid. Ma kana, ma huwa jawabu Rasulullah. Mtumiki sallallahu sallama yankho lake lidali lotani? Adanena kuti wallahi, sindingasiye zinthu izizi komanso chimene adapanga adawawerengera kumayambiriro kwa suratu madha suratu fussilat

kuti ichi ndi chivumbulutso chimene chavumbulutsidwa kuchokera min arrahmani rrahim kuchokera kwa wachifundo ndi chisoni chosatha kitabun kuti ndi buku ilili kitabun tanzilu madha kitabun buku fussilat ayatuhu imene bukhu limene lafotokoza mavesi ake a quranan arabiyan quran yachiru- yachirwe qurani ya chiarabu imene idavumbulutsidwa mu chiarabu liqaumi yalamun kwa anthu otani ozindikira kwa anthu odziwa

At-tauhid wadhifatul muslim, akuti tauhidi ndiye ntchito ya Msilamu. Tauhid ndiye ntchito ya Msilamu. Kaya itanthauza kuti iwe uluza ntchito, kaya itanthauza kuti iwe uluza banja, kaya itanthauza kuti iwe uluza chuma, koma tauhid ikhale yopambana. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam adakana china chilichonse pa mzinda wolemekezeka wa Makka. chifukwa chani cha tauhid bitauhid fa fil hayat pa umoyo wa munthu tauhidi ndi wadhifa ntchito ndi udindo wa msilamu pa umoyo wake fayabda hayatuhu bitauhid umoyo wake uyambe ndi tauhidi umoyo wake ukhale ndi tauhid umoyo wopanda tauhid umoyo umenewu si umoyo pamenepo bola kumwalira kuti munthu ukhale wopanda tauhid bola umwalire wayuwaddiuha bitauhidi komanso umoyo ukatsirizire ndi tauhidi munthu akayankhule la ilaha illallah nthawi ya- yomwalira aka ayambe umoyo wake ndi tauhidi akhale mu tauhidi akamwalire ndi tauhidi Nchifukwa chake azitumiki onse dua imene amapempha ndi imene Nabi Yusuf alayhi salam adapempha chani adanena kuti tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin mukandiphe ine ndili wa tauhid mukandiphe ine ndili msilamu ndipo mukandikumanitse ndi anthu abwino zimenezo zimene ziyenera kukhala kwa msilamu wa wadhifatuhu fil hayati iqamati tauhid ndipo udindo wake pa umoyo wake iqamati tauhid ndiye kuipangitsa tauhidi ikhale strong kuimika tauhidi kuimitsa tauhidi kuti ikhale strong umenewo ndiye udindo wa msilamu wina aliyense wadawati ila tauhidi komanso aziyitanira munthu msilamu ku tauhidi

Alipange liwu la Tauhid kukhala aakhiru kalaamina fi dunya, liwu lathu lotsiriza pano pa duniya. Allahumma amin. Lidzakhale liwu limeneli tiziliyankhula tili amoyo, tiziyitanira tili amoyo, tikhale ndi udindo tili amoyo, komanso podzamwalira tikayankhule liwu la Tauhid la la ilaha